kumulasa imivi ya moto kumaiye nkumapita bechitsokolo nkhani yalero si yapatali yayi makamaka posachedwa pompa tinapanga post video imene tinapanga top 10 ya oyimba ku malawi kuno mmene akupezera ndalama kuchokera pa youtube ndiye ayi titaponya video imeneyi kuchoka pa namba 10 mpaka kufika pa namba 1 anthu ayankhula zambiri zokhudzana ndi video imene ija kuti ayi wangoganiza iweyo wangodzuka kwanu nkuganiza zokuti upange chati chimenecho zitheka bwanji kupanga chati top 10 ya oyimba amene akupezera ndalama pa youtube koma dr namadingo osapezekapo zitheka bwanji zimenezozo ndinaona kuti ayi ndi bwino kuti tibwere tifotokoze kuti kodi uh, zimayenda motani komanso ife tinapanga bwanji kuti uh, tipange ndithu makamaka ma figures amene timakuwuzani pa video imeneyi imene timafotokoza za ndalama zimene oyimba ku malawi kuno akupeza kuchokera pa youtube komanso tifotokoze kaye koyamba kuti youtube ndi imodzi mwa njira zimene oyimba amatha kupezera ndalama sikuti oyimba amangokhala kumadalira pa youtube pokha yayi palinso njira zambirimbiri zimene oyimba amatha kumapezeranso ndalama uh, zochuluka koma youtube ndi imodzi mwa njira zimenezo nde uh, makamaka ife kuno ku factory 265 media timakamba za panopa pa youtube kuti uh, kodi uh, oyimba akupezapo ndalama zingati zinthu zawo zikuyenda motani ndi zimene ifeyo timafotokoza ndithu panopa komanso tifotokoze apa kuti chifukwa ngati tinanena kuti ka jetu akupeza 99 dollars pa mwezi uh, nthawi imeneyi doesn't mean kutinso mwezi wammawa akhala kuti akupeza 99 dollars iyayi uh, chimene chimachitika nchokuti youtube ija imawerengetsera malingana ndi mmene uh, channel ija yachitira channel ya youtube ija yachitira perform pa mwezi umenewo ngati ma views achepa pa mwezi umenewo ndikuti obviously ndalama ijaso itsika apeza kuti mwezi umene mwina timanena kuti akulandira 99 dollars pa mwezi ah, atha kupezeka kuti mu september mwina akulandira 50 dollars pa mwezi kapena apo ayi ma views ake akukwera kwambiri apezeka kuti septembayo apezeka kuti akulandira olo 1000 us dollars kumene zimenezo zimachitika si nambala yokhazikika yoti tinganene kuti nambala iyi basi imakhala chonchi iyayi chinthu chinanso chofunika kumvetsetsa kwambiri nchokuti uh, mmene youtube imayendera mmene imawerengetsera uh, ma views ndikuonanso kuti kodi apatse bwanji uh, ma content creators ndalama kuchokera pa ma videos awo choyamba tikuyenera kudziwa zokuti malawi ndi limodzi mwa maiko amene sali monetized pa youtube uh, zimene zikutanthauza zokuti mavideos am- amene anthu amaonera ku malawi kunoko sungapange nawo ndalama kuchokera pa youtube utha kukhala ndi anthu amene aonera video yako ija mwina aonera anthu 1 million 1 million views or 2 million views or mwina 5 million views imene waipeza pa video yako pa youtube pa mwezi umodzi koma ngati anthu 5 million amene waonerawo onsewo akuchokera malawi it means kuti youtube sikupatsa ndalama olo wani kwacha ngakhale unapanga monetize channel yako chifukwa choti malawi si dziko limene lili monetized pa youtube ndiye kuti a youtube aja akamawerengetsera ndalama zoti ampatse munthu ndalama ija imakhala yokuti amawerengetsera kwa anthu amene akuonera video ija kuchokera m'mayiko amene ali monetized in this case tingoyerekeza kuti Uh, mwina anthu ena akuonera video ya nyimbo ya ku malawi kuno akuionera koma akuionerera ku south africa limene ndi dziko limene lili monetized ndekuti anthu amene akuonera ku south africa aja kuchuluka kwa anthu amene akuonera video ku south africa kuja ndikumene kutapange determine ndalama imene katswiri angapeze kaya ndi ku tanzania tanzania is monetized anthu amene akuonera kumenekoko uh, nawonso atha kumapanganso contribute kenakake kwa artist uja kuti apeze kangachepe maiko ngati usa uh, uk ndi maiko ena amene ali monetized mutha kumadabwa kuti mwina oimba ali ndi maviews kaya ndi 2 million wapeza mwina in 2 weeks or 3 weeks komano akupeza kandalama kang'onong'ono zotheka bwanji nkhani yake ndi imeneyo zimatengera kuti anthu amene akuonera kwambiri video-yo akuchokera mbali iti Ngati mbali imeneyo ili monetized ndiye kuti artist uja apezanso kenakake. Nah, uh, uh, uh. Namadingo. mm. ndiye tibwerere ku nkhani yathu nkhani ya dr namadingo anthu akudabwa kuti aa dr namadingo asowa bwanji pa tchati imeneyi dr namadingo amenera kupezeka mmenemu ambiri akuti iyayi pa namba 1 pamenera kukhala dr namadingo kodi zatheka bwanji kuti dr asapezeke mu tchati imeneyi nde ndifotokoze kaye apa mmanena kuti tchati chimenechi tinachipanga uh, titapanga kafukufuku wathu makamaka pa machanel okhawo amene ali actively monetized pa youtube zimene tikutanthauza nzokuti uh, chifukwa pali machanel ena okuti sadapangidwe monetize pa zifukwa zimene ife sitingazifotokoze mwina angazidziwe ndi eni akewo uh, komanso pali machanel ena okuti mwina adapangidwapo monetize koma chifukwa chokuti anaphwanya malamulo ena a youtube a youtube aja amachotsa monetization yawo ija kuti channel imakhala kuti sikupanganso ndalama kuchokera pa youtube chifukwa cha mastrike amene oyimba uja wapatsidwa kapena content creator uja wapatsidwa ndiye ife tisanayambe kuona kaye nkupanga tchati chimenechi timaonanso kaye timaona channel ija ndikuiona kuti kodi ili actively monetized pa nthawi imene timapanga tchati yo and of course tinapanga check tinapanga check channel ya dr namadingo inapezeka kuti pa nthawi imeneyo timapangayo uh, monetization inali off inazimitsidwa komano chachikulu nchokuti channel ya dr namadingo pa nthawi imene timapanga video imeneyicha inali yokuti siyili monetized ndiye pa chifukwa chimene chocho sitidayiyike nawo pa ndandanda umenewo palinso ma artist ena apart from dr namadingo pali temwa sitinamuyikeso pa, pa ndandanda umenewo pa zifukwaso zokuti channel yake siyili monetized monetization yake anayipanga off komanso pali oyimba ena okuti ndi oyimba akuluakulu kwambiri and akakhala kuti atulutsa nyimbo amakhala kuti ali ndi ma views ambiri pa, pa youtube paja koma mupezeka kuti mwina pa nthawi imene sakupezeka nawo mu chart imeneyi zomwe ndimafotokoza chija kuti ah, mmene youtube imapangira imapereka ma figures malingana ndi mmene channel yapangira perform mwezi umenewo so ngati mwina nyimbo adatulutsa chaka chatha kapena miyezi itatu folo yapitayo panopa anthu sakuonera kwambiri ngini yake zikutanthauza ndi kuti ma earnings ake a pa mwezi akukhalanso otsika ndi chifukwa chake mukuona kuti mwina maina ena akuluakulu kwambiri sakupezekanso pachani pa chati chimenechi komanso pali mafana akubangwe awo fadah ndi nzake kineo mutima munayo ndi wakulu alina kazi chimulu koma akamabwela kwatu mafana amene wawanso akuchita bho kwambiri akuimba nyimbo zawo anthu akuwatsatira kwambiri nkudabwa kuti kodi mafana amenewa sakupezeka nawo pa tchati imeneyi bwanji actually we didn't manage kuti tayikepo mafana amenewa chifukwa chokuti nyimbo zawo zimapangidwa upload pa youtube channel ya management yawo mwina nditambasule bho bho uh, mafana amenewawa alibe ngati channel yawo yawo yokuti fadah ndi kineo ndikumayikapo mavidiyo awo amayika mavidiyo awo pa channel ya management yawo madness entertainment now pa channel imeneyi sikuti amangoikapo nyimbo za mafana awiri okhawa yayi pamakhalanso ma podcast ena amene amapanga kumeneko ku, ku, ku record label kwawoko amene amayikanso pamenepopo ndiye tinaona kuti it will not be fair kuti tiike ndithu ma numbers amenewo ophatikizanso ndi content ina uh, ndikupikisana ndi oyimba amene akungoyuza uh, content ya nyimbo zawo kapena zinthu zawo zimene akuposta zokhudzana ndi nyimbo zawo so that's why anthunso ngati amenewa sadapezeke pachani pa chati chimenechi pomaliza ndingonena choncho kuti factory 265 media uh, si channel imene yangobwera kuti basi kungobwera nkumaponya zinthu zimene taganiza mmutu kuti tiponye uh, imeneyi ndi channel imene ikuyendetsedwa ndi anthu amene akhala akugwira ntchito mu mainstream media kwa zaka zambiri ndingoti ngati simunapange subscribe make sure you subscribe right now